anthu abera mavoti kuno ma ballot paper ochongachonga 300 kuno kumpata Blantyre machinjiri kuno kuvota kwasokonekera anthu ayima sakuvota kuli kungwekungwe kuno abera mavoti apezeka manyadangati akazolongosoka bwana

tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino dziwani kuti ife a dreams media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno

ani ndani sakudziwa there is no way ife tingabwerere mbuyo ngakhale pang'ono osatheka ndimanena kawiri kawiri zingakhale atatenga dumu kutiponya kutichita mkamwa sitingavotere malawi congress party osatheka inu mwina achinyamata inu simukudziwa apa makolo anu ife tinavutika mboma la malawi congress party osati masewera kunali kuvutika kuno kumangidwa kuphedwa mu zosiyanasiyana lero wina akamanena kuti kongerezi kongerezi ndi madaba ana usawichi usawicha wanthu anavutika kuno osati masewera mayi ndi abambo

chinapita ndi mwini wake kamuzu anachitsogolera bwinobwino kungopita kamuzu chipani icho chatani chathera pompo ndiye munthu uzikhala pamenepo kwacha apa nakwacha kwachacha izi ndikuwuza anyamata amasiku ano amene sakudziwa ngakhale pang'ono apo amangotsatira chimbulibuli chifukwa makolo wanu anavutika kwambiri ndi boma la malawi congress party ulendo wake bwanalowa kalekale uyembi kalekale ena ena nimusanabadi

Olemekezeka a Dr Bingu wa Mutharika na mmene zilili zinthu mu a Malawi Congress Party na amene akuganiza bwino aganiza tsopano zovotela Olemekezeka a Dr Bingu wa Mutharika a Malawi Congress Party na amene akuganiza bwino aganiza tsopano zo zovotela Olemekezeka a Dr Bingu wa Mutharika.

fm paja timasinthana ena kuthamanga kukavota ena nkubwera ndikutilandira nde choncho azathu athamanga kuti akaponye voti yawo akakaponya voti yawo tisinthane kuti nawonso akhale akutipasira mapulogalamu pano pa limpopo fm choncho chigawo chakum'mawa kuno muli ndine comrade ntanyiwa wa pulogalamu ija ya nkhanga zaona amalawi tifuna tikuwuzeni zimene zachitika mkatikati mwa usiku kuzafika kumamawa kuno amalawi choncho tiyambe chonchi apolisi ku lilongwe akukaniza mamonita kutenga ma serial number ama presidential candidate ma parliamento komanso ma kansala apolisi ku lilongwe akukana akukaniza kuti mamonita atenge ma serial number ndi zimene zikuchitika ku lilongwe ndipo mm, Am, pamene amalawi okonda dziko lawo akumangochi dzulo pamene amateteza voti yawo ndikumachita patrol usiku kuonesesa kunena kuti wina asapange za chinyengo a, a, a mp a bilali stambuli amenewa apezeka zonena kuti aombera mmodzi mwa anyamata amene amapanga mapatrol usiku tikunena pano munthuyo amombera ndipo mm, sizikuziwika kuti ali bwino kapena watisiya choncho a bilali kalimu omwe ndi mp wa mcp ku mangochi uh, waombera mmodzi mwa anthu amene amachita patrol dzulo usiku poteteza voti yawo ndipo ku nsanje kwapezeka kuti mavo- ma- ma ballot paper am- a- ama- amapezeka mnyumba ya a ta ndamera ku nsanje ma ballot paper apezeka mnyumba mwa a ta ndamera izi ndi zimene zachitika mkatikati mwathu mwa usiku ndipo kumachinga kumachinga nakonso kwapezekanso mavoti ochongachonga ndipo amfumu achinsapo usiku akhala akuzungulira kulengeza kunena kuti aliyense akavotere lazarus chakwera atapasidwa ndalama ndi a richard chimwendo izi ndi zimene zakhala zikuchitika mkatikati mwa usiku poyiona kuti nthawi yatha nanga tiyipange bwanji timanena kunena kuti kukhala bwino ndi anthu ndi bwino kucheza bwino ndi anthu ndi bwino angakhale utakhala ndi chuma cha mtundu wanji amanoti khalidwe ndiye chuma chuma chachikulu ndi khalidwe lero anthu osauka aja lero ndi mabwana kuteko lero osauka atangonena kuti ndipita koma ndipita mochedwa kokavota kapena taganiza kuti ti- tibayimika kaye ndi kuti olemera onse akhala ali njenjenjenjenje kuti kodi chichitike ndi chani lero ndi siku la anthu osauka kunjanja kunyamula voti yawo ndi kuyiyang'ana katatu kanayi ndikuzayitembenuza kenako ndi kuzati ine ndikukachonga apo ndikuyankhula pano wina akugwesa misonzi sanamenyedwe akungogwesa misonzi akakumbukira zoyipa zimene iye amazipanga anyamata atatu ndiye atumizidwa pa ground kuti akapange zoyipa koma chosangalasa mulungu wathu sakulola zimenezo akuti nokha nokha mukhale mkabokosimo osapanga misteki sikana osavoterera chisoni sitinachitidwe chisoni pa zaka 5 pamene mukuvota musakhale ndi chisoni ine ndikamakavota sindikakhala ndi chisoni ndikangotulusa ndikuponya pamene ndikufunapo koma zompangira chisoni munthu ayi chigawo chakumama kuno amalawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti a president lazarus chakwera analipiriratu anthu onse ogwira ntchito m'ma city assembly blantyre lilongwe mzuzu zomba analipiriratu salale yawo sanayembekezenso kunena kuti tifike pa 27 moti onse ogwira ntchito pa mu assembly panopa tikunena pano aliyense zake zinalowa ndipo pamwamba pa salale yakepo anamuyikirapo 40,000 ndi cholinga chonoti ati kabonasi atembenuze kunena kuti iyayi apa abwana atiganizira choncho amalawi tati tikuziwiseni kuti anzathu amene amagwira ntchito ku city assembly iwo salale yawo ya mwezi uno analandiriratu pomaliza amalawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti akuluakulu a chipani chija cha mcp anapalamula mlandu iwo sakudziwa ndikuwuzeni nonse amene munakakumana ndi jaji amene anagamula mlandu wa auditing amalawi akuluakulu a mcp a mcp apalamula mlandu wa bribery and corruption dzulo mmamawa anapita ku nyumba kwa um, loya ameneyi kuti akampase ndrama ija yokwana 5 biliyoni ndi cholinga chokamnyengerera kuti mm, uh, mulandu wa auditing uchi cholinga choti achose chigamulo chimene anayika poona kuti chabwino palibe poona kuti chabwino palibe a mcp anakonza kaphukusi ka 5 biliyoni kukampasa jajiyi choyamba ndifuna ndithokoze a jaji chifukwa cholikonda dziko lanu chifukwa chowakonda amalawi komanso chifukwa choganiza tsogolo la ana anu komanso zidzukulu zanu chimene mwapanga mulungu azikudalisani ndipo kumene mukukhalako musakhale ndi mantha musakhale ndi mantha palibe china china chilichonse chimene chikuchitikirani chifukwa inu mwagwira ntchito yopulumusa mtundu wa malawi choncho ndikufuna ndikuthokozeni ajaji kumene muliko ambuye azikudalisani komanso azikutetezerani moyo wanu inu nonse amene mukuwateteza ajajiwa chonde chonde chonde musakhale achinyengo kulolanso ena ndikubwera ndi ndrama kuti a ndrama iyi tikumfuna munthu uja tisowese moyo wake ayi choncho jaji amene amaweruza mulandu wa auditing wakana ndrama yokwana 5 billion ndi anthu angati amene angapange zimenezi comrade ntanyiwa yekha osalandira ndrama kuchoka 2022 ndikuzafika tsiku la lero kuimbiridwa matelefoni kunyengereredwa koma comrade ntanyiwa sanalole kukatenga ndrama ina iliyonse chifukwa tikudziwa chani mphoto ilipo pamene amalawi awine pamali pamene amalawi avote kusintha ndipo mmalawi uja akamve kukoma chimenecho ndi chimene izakhale mphoto ya comrade ntanyiwa chifukwa chimene tafuna ife mmalawi wina aliyense akamve kukoma this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm chigawo cha kumamawa ndikateronso amalawi tisiyane pomwepa ndikonzeke kuti pamene azanga akubwera kuzatenganso nawo ma- kuzapanga maprogramu awo nanenso ndikachite cast vote yanga wekha wekha mukabokosiko subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu